Igbo bụ Igbo, aha m bụ Nwada Unaeze Onyiechi, ihe eji mara m karịsịa bụ Onyii Igbo. Ndị ebe a mega iri ji, mana tupu m gaa n'iru, o nwere m chọrọ ka m gosi unu onye a ga-akọwara unu ọfụma ihe mega ebe a na aha ya bụ Mekas Ngamnara, ma ihe eji mara ya karịsịa bụ ọmalịcha. Nwaanyị ọma kedu? Ndewo.

eze anyị na-eri ji taa ya na the whole community of ụmụnkwọ ị ma onye eze wụ onye isi ala mgbe ọbụla o riwere obodo eriwere aha eze anyị na-eri ji ya wụrụ ụmụnkwọ niile na-eri ji a n'ime iri ji ahụ o nwekwa ihe ndị eh, oyibo na-asị na etinyechara ya colourful o nwekwa ndị a ga-esi echichi pụrụ iche iche ya wa awa electoral ndị a ga-esicha na chief ebe a taa

ndị niile ndị Igbo ji eme ọnụ ndị Igbo ji eme ọnụ ka m ga na-ebutere unu dịka m nọ ugbu a m ga-achọ ka onye mụ na ya nọ ebe a ka ọ kọwara unu onye ọ wụ nna ukwu ndewo ndewo nwada biko kọwasịrị anyị onye ị wụ ee aha m bụ prọfesọ Mike Nwachukwu awụkwanụ m awụkwanụ m onye obodo a a na-akpọ ụmụnkwọ and eh, ọkwa mụ wụ secretary general UPU UPU mean ụmụnkwọ progressive union and ọ mụwa wụ secretary general of UPU

ọ wụ omenafọ ndị ụmụnkwọ ọ wụ omenala ndị ụmụnkwọ anyị ji eme ya afọ ọbụla n'ime ọnwa ọktoba afọ ọbụla ọ wụ mgbe anyị ji eme ya ọ wụ omenala eji mara ụmụnkwọ ụbọchị ahụ ụmụ ụmụnkwọ ma ndị bi obodo oyibo ibe ị gaa n'ọgbọ ị ga-ahụta ndị bi obodo oyibo nọ nga lọtara maka mmemme a ụmụnne anyị ndị bicha ụzọ ije dị iche iche ma Lagos ma Abuja lọtachara maka oriri ji a taa ndị nke nọkwa n'ụlọ nọcha i lee anya e nwere egwu ọdịnala dị iche iche ọ wụ maka mmemme anyị a. obi dị onye ọbụla nọ na obodo anyị a ụtọ taa ọ wụ ụbọchị taa ka onye eze anyị wụ His Royal Highness eze DO Izim ọpara nkwọ two of ụmụnkwọ ọ wụkwa ụbọchị taa ka ọ na-eji eme mmemme iri ji ọhụrụ ya ọ gaghị ebe ji ọnụ n'afọ until ụbọchị taa emechaa ya onye eze awaa ji n'ọgbọ onye eze erie ji ya erichaa ji ọ ga na-erizi ji eriwezie ji ọ dị mma ndewo a hụ na ihe a wụ ezigbote ihe omume buru ibu na-eme n'obodo i ji anya gị hụrụ ee Eh, biko a- a- n'agbanyeghị nke emege taa o nwere ihe ndị ọzọ ejiri mara unu unu e na-eme nwekwa ihe ndị ọzọ maka na obodo ụmụ nkwọ wụ obodo obiọma obodo ihe ọma na-adị mma ụmụ ụmụ nkwọ niile bụ ndị ihe ọma na-adị mma e nwere nke anyị na-akpọ ụmụ nkwọ day celebration nke ahụ anyị na-eme ya 1st January every year etu anyị na-emekwa nke ahụ ụmụ ụmụ nkwọ niile na-agbakọtakwa na ụmụ nkwọ girls ọ nga anyị na-agbakọ maka ee, ụmụ nkwọ day celebration ọ na-azụkwa ọzọ nke ahụ a na-agbacha match a na-agba village by village echi ahụ agba the last one wụ final enwezie ndị winniri amabiga ha iko a na-enyekwa lecture dịka m onwe m na-ekwu okwu enyekwala lecture ahụ afọ abụọ gara aga and ee isiokwu m ji nye nkụzi ụbọchị ahụ wụ human development panacea for community development okay nke pụtara na ọ bụrụ that anyị tinye aka na-enyere ụmụnne anyị aka na-azụlite ha otu nwa ụmụnkwọ azụlitere ga-arụli ụzọ ụmụnkwọ a ọ ya o ji dị mkpa na ọ ga na- a ga na-eme invest na ụmụ ụmụ ụmụ nkwọ maka na otu onye ụmụ nkwọ ịzụpụtara ga-azụpụtali mmadụ abụọ atọ ma ọ wụ anọ ndewo anwụchule em biko em na-ele anya na ebe a na achọ m ka izie ụmụ nkwọ ozi ọ nọ n'ụlọ na ọ nọ n'ama ee ozi m dị nkenke nke mbụ ana m asị ebe na ebe ọbụla ha nọ chineke gaa n'iru na-echekwara m ụmụ ụmụ nkwọ nke ọzọkwa wụ ana m arịọ chineke arịọ n'isi ha ma ndị na-arụ ọrụ aka ma ndị na-arụ ọrụ bekee ma ndị na-azụ ahịa so ihe ọbụla a kpọsara ha ihe ọbụla ọfịs ọbụla a nọ ọrụ ọbụla a na-arụ chineke ga na-agọzi anyị mmadụ ikwu na mmadụ anwụchule thank you unu emeela o uh, Chief Sir Chris Mbawuike, uh, the former President General of Ụmụnkwọ Progressive Union,

Yes. And not only that, um, right now, the occasion will commence with the conferment of chieftaincy titles to some of our deserving sons, friends, and other relations of Omonpo community. Thank you. Biko, gwa anyị ka obi dị gị n'ụbọchị taa.

CEO Ejiofor. Ezinna nwere ugwu Chief CEO Ejiofor. Em, Biko em, m chọkwa ka ị kọwatụrụ anyị ihe iri ji a unu na-eme taa pụtara. Ah, anwụchula anwụchụ nwa m iri ji be anyị bụ omenala ụmụ nkwọ na-eme kwa mgbe kwa mgbe anyị na-emekwa n'ihe taa iji wee gosi ọha na eze na ụmụnkwọ mụrụ omenala nkọwa kwugo na ndị ụmụ nkwọ na-eme omenala ọfụma anyị na-eme omenala tosatu ididebe isi anyị na-eri ji taa and o zute oge ụmụnkwọ niile na 17 villages mekere ụmụnkwọ mezutere ebe a

ma eze ndị si iche iche ma isi ala mba anọ ma mm, mba itoolu ma ike duru ndị ọzọ ndị eze ndị ọzọ bịakwara dee ịgbara anya ha krismas otu ụmụnkwụ si eme omenala ndewo ndewo Already already leading a game. Remember, remember. Leading a game. na ọnọdụ m dịka onye eze m wụ nke ọnụ obodo niile nọ n'Ụmụnkwọ kwadoro anyị na-anabata nwanne anyị nwoke Emeka Ụkanze ịbanye n'oche nna ya his late father Chief Ignatius Ụkanze bụrụla onye na-anọchite anya Mbaka Okoro na kabinet chief taa ọ nọghịzi dịka omenala anyị si dị nwa ya nọ na ya n'omenala Igbo ihe ndị echi ahaziju ihe taa dịka eze Ụmụnkwọ Emeka ihe a wụ mkpọ igosi onye e chiri echi n'obodo anyị pụọ emechaa ga kọndaktọ ka anyị mọsịs emechaa ga mgbe anyị ga-ekwu okwu n'echi anyị gwa unu ihe ndị ụfọdụ after this moment ị wụghị ihe ahụ ị wụ bifọ o nwezi ụdị omume anyị ga-atụ anya n'aka gị gị mepe nke na-awụghị ya n'agbanyeghị na ee ọ wụ nke nna gị the council the eze council of Ụmụnkwọ reserve the right to withdraw the title from you if you stand as a nuisance to this council na ya mmadụ na-eji okwu to this year taa ihe a wụ ụbọchị na ga-eji anabata ihe ọma were ewepụga ihe ọjọọ were na-ewepụga ihe ọjọọ ebe ọ bụla ị ga-aga ihe ọma ga na-eso gị nke ọjọọ agaghị ahụ ụzọ ahụ gị nke a wụ ihe anyị ga-ama gị n'olu dịka onye chief obodo Ụmụnkwọ ọ ga-arị gị mma isi eke rị gị mma isi ore rị gị mma isi afọ na isi nkwọ kekwa n'okpu ya dịka ka ugo ugo gbuzuo ya achakekwa taa anyị echiela gị village head of Ụmụokoro village na Ụmụnkwọ Autonomous Community ọ ga-adị gị mma n'aha Jizọs Nne, gafee ebe iwu. anyị na-anyanye gị anyị na-anyanye gị olu mgba a iji gosi gị na ị wụla onye e chiri echi n'ala Ụmụnkwọ na ọ ga-adịrị gị mma na ị ga na-aga aga na-abata abata ma biznes ọ wụla i tiri aka ọ ga-agaziri gị ezinụlọ gị ga-aga nke ọma ụmụ gị ga-azụkwanụ gị ụmụ ị ga- ụmụ gị ga-eleta gị nwa eletakwa ụmụ gị n'aha Jizọs N'ala ụmụ Chineke. ọ na-anwụ tule ụmụ nkwọ ọ na-anwụ tule biko onye eriga ihe otu oge ọnwa akpịrị ogologo taa dịka omenala ụmụ nkwọ si dịrị Umuduruebika village head ha kpụrụ ohu for some time taa Chibueze nwa ya apụtakwala m Umuduruebika agbakọ izu kpọpụtakwa ya sị ya bịa nọrọ n'oche nna ya nna m ọkụ nna gera nwa n'aka agaghị ere ya considering your age I pray God to help you Chineke ga-anọnyere gị ihe niile na-eji achụ ndụ mma ga-abụ nke gị dịka ikike e nwere dịka onye eze ụmụ nkwọ taa ana m echi gị echichi dịka epum village head of Umuduruebika village of Umunkwọ ọ ga-arị gị mma echi eke echi orie echi afọ na echi nkwọ n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị ọ ga-arị gị mma n'aha Jizọs nke a wụ akụpe ị ga na-eji ya na-efebata ihe ọma na-efebata ihe ọma efepụga ihe ọjọọ ebe ọ bụla ị gawara ije ihe ọjọọ agaghị ahụ anya ahụ gị ọ ihe ọma ka ị ga na-ahụ as a young man chineke ga-edu gị n'aha jizọs ụmụnna onye erighị ihe toro ọnwa akpịrị ogologo ọkwa ihe ha kwuru ọ wụ eze enyi m nwoke asọka anọka asị onye ọ sị onye ghọgọ ọjị nna ya ghọfọrọ etuta azụ aka a na-eto ya so we are praying God to sustain you anya onye iro ọbụla agaghị ahụ gị Ezu- ezumezu onye ọbụla ajọ ọb- ajọ onye ọbụla agaghị erute ebe ị nọ ọ ga-arị gị mma esi eke esi orie esi afọ na esi nkwọ site na kraịst bụ onye nwe anyị nọ Chọọchị anyị nne m. Eh? Ngwa, gaa kelee ifu gị kelee one, two, three, four, eh, with hand family. Ndewo. Mm, mm, eh, gawa, gawa. Ebe very few of them nọ nga ha ya pụọ. Prof. Nwachukwu. nwanne anyị nwoke Barnabas Ekwunna Debana Oki Adumokolagwe taa anyị na-echi ya echichi dịka a title chief of, the, of this community anyị na-asị ọ ga-adịrị gị mma echi eke echi orie echi afọ na echi nkwọ ihe anyị na-eme taa wụ iweta ihe ọhụrụ na ndụ gị ebe ndị metere Chineke wepụga aka ọjọọ ahụ

ya gaziere unu biko ndị village siri ya ọnụ ụmụ gwara ekeleela unu ndị chief ụmụ ngwa ma ndị ka ochie ma ndị ka anyị chiri ọhụrụ taa anyị ekeleela unu Bros, special respect.

Chief Godi zipụga m o nyere anyị 5000 naira na-eji were nne gị ahụ na ya gajiere gị 5 onye nzebere ndewo maka isi

onye eze biri kwuo ana m a support egwu ụmụ nwanyị the youngest among all with 10,000 naira Uh, as the general chairman of Umudu Ebuka Improvement Union,

o nwere onye nyere 50,000 n'aha m before m were 10,000 naira tinye n'elu eze ezi kpata n'elu 50,000 ahụ ewu ewu ụmụazị onye nwere ịpụm ọhụrụ

Unu ka efe ndị gbara egwu ego, unu efee unu gbara egwu.

mgbe ọbụla anyị mere oriri ji anyị na-akwalite ndị obodo anyị n'afọ ọbụla mgbe ọbụla okwu ha nwaanyị ya tụkwasị ya di anyị na-agba mbọ ịga n'ubi onye ọbụla kọrọ ka e gwupụta ya n'ala ime ugbo akpọla ya ji especially o nwere ihe a na-akpọ GSS n'ala Igbo Ah, onye ọbụla kere ka a na-enye osisi n'ala Igbo in that order taa mmadụ ole wepụtara ji ndị kọmiti ewepụta naanị chairman na otu esi n'ime isi otu esi gaa ahụ

dịka iburu ewu bekee eke ndị ka ya ịbụrụ onye atọ onye gbara onye abụọ wụ lọọlọ Ọnụọha ndị uru ọbụla lọọlọ Ọnụọha ịgba ọtụtụ onye gbara onye mbụ wụ ji ụzọ ọma

ekwetụrụ anyị na-agwa gị Ụmụnkwọ nke na-adị n'obodo Ụmụnkwọ ndị bụ onye ha na-eme ka a na-akpọkọta obodo ọnụ ka ọ dịrị anyị mma mgbe mgbe ndụ mgbe afọ nke anyị rite n'afọ anyị erite n'afọ ga-abịa anyị erite n'afọ gara aga n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.

Dịka ji bịa ka gị dịrị nwa n'udo, nna kwee ka onye eze na obi ya na ezinụlọ ya nọ na-aga nke ọma ka o kere dịka ọ bụ onye eze na nwa ka esi n'ime ya dịka ihe gị mụọ abụọ na alụ ọmụ ugbu a nwe ka ọ ga-abụ n'ụbọchị niile nke ndụ ya ọ ga na-enweta

ọṅụ na udo ọṅụ na ọdịmma nye na ahụ isi ike gba n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ onye nwe anyị nọnyere unu Ndewenụ Igbo bụ Igbo otu m si hụ ugbu a ọ dị ka anyị agaala njedebe na mmemme a na-eme n'ụbọchị taa mana m etufughị oge unu agaghị m eh, emechi igwe m ji ekwu okwu ma m hapụga ịkọwara unu onye na-ahụ maka ya bụ mmemme biko sir em kọwatụrụ anyị onye ị wụ Aha m wụ Honorable Edward Emeribe. I'm the Special Assistant to the Governor of Imo State on Trade Relations. Em, ọ dị mma biko oge mmemme a na-eme ahụ m ka i ji igwe a na-eji ekwu okwu na-ekwu okwu m sị ka m jụọ ma ọ gị wụ onye eze na-eme ihe ụkọ maka ahụ m i ji igwe a na-ekwu okwu Okay, abụghị m onye eze ihe m wụ chairman of the occasion ọ mụ wụ onye e mere appoint ka ọ wụrụ the chairman of the occasion today iri ji Ụmụnkwọ autonomous community ndewo em biko achọrọ m ịjụ gị ka ị gwa ụmụ Igbo ka obi si dịrị gị n'ụbọchị taa dịka chairman of the occasion ị hụ n'anya otu mmemme a siri gaa n'ihu taa adị m adị m very happy because maka na mmemme a bụ omenala Igbo ọ bụ ihe eji mara obodo ọbụla na-aga n'ihu obodo dịkwa n'otu ka ndị obodo anyị na-eji gbakọta n'obi eze today ime omenala ya ya akpọ iri ji otu ejikwana gaa nke ọma gosi na ụmụ nkwọ autonomous community dị na mma dịkwa n'otu na obodo ji otu obi arụ ọrụ adị m happy otu okene chachi gaa o gosiri na ọganihu fọm egwatụ ndị mmadụ ndị nsiri chief iji kwe gosikwa na ụmụ nkwọ dịkwa n'otu ka enwe na gbakọ ebe a today ada otu na-esi ga gosiri na after today then onye ọbụla eriwezi ji dịka omenala Igbo gbasị ya eri iji ọhụrụ onye ọbụla ga-eriwezi ji na be ya anyị na enweghị onye riri ji after iri ji a today ji ọhụrụ a onye ọbụla eriwezi ji dịka omenala Igbo si wee dị daalụnụ ọ dị mma biko olee ndụmọdụ ị nwere ị na-enye olekwanụ okwu ị nwere ị na-agwa onye eze na ndị ihe m na-agwa onye eze wu aka o ji ka o jiri ya ya wụ na eze emetaghị ihe n'obodo ọ chịtaghị ha ọfụma ya eme ndị mmadụ vice ka eri ji enweghị ga-anọ ebe a ọ dịghị ọgbaghara dị n'obodo so onye ga-asịkwa ya wụ ya jirikwa aka ha otu na-achị ụmụ nkwọ ụmụ nkwọ ji wee dị n'otu ike gbakọtakwa today ịbịakwa nọnyere ya iri ji a pụtachibega nke ọma otu ihe a na-eji ejikọta obodo ọnụ nwanne na nwanne alọkọta hụ ibe ha atụ atụmatụ otu obodo ga-esi adị mma dịka n'ụbọchị taa ihe wụ otu anyị na-eme the last time na ala ụmụ nkwọ anyị chiri echichi in the year 2017 mgbe a họrọkwara na ụmụ anyị mmadụ ole chinyere echichi otu anyị mere n'ụbọchị taa before the next five six years again anyị ga-eme ọzọ Ụmụnna anyị, ọ wụ a way of showing, challenging our younger ones, our youth, to see that contribution to community development is a very welcome development. Otu anyị mere taa, ndị ke ndị niile hụ otu eji mee ka obiọma akpala ha, ha na-eṅomizi ele ihe ndị a mere. Ha na-enyocha n'ịhụ na ọ wụkwa agwa ọma ha kpaga iji hụ na akwalitere ọdịmma obodo ga-etinye aka nke mana arịrịọ m na-arịọ n'isi onye ọbụla wụ onye ụmụ nkwọ ka Chineke meere anyị ebere ụmụaka anyị ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ ka Chineke meere ha ebere onye ọbụla tinyere aka na nke dị mma Chineke gọziere ya ma ya ekwele ka onye ọbụla wụ onye ụmụ nkwọ tinye aka na nke na-adịghị mma maka ụmụ nkwọ has been known for his, from history as one of the peaceful communities around. We have not had uh, records of uh, bad events in this community. So, and now you can continue to make the continue. Can you almost review another? ndewo ndewo biko onye eze dịka mmemme na-aga n'ihu dịka oge a na-eme ememe ahụ m na o nwe ndị e chiri echichi ndị buru ibu e chiri echichi biko ọ wụ otu a ka unu na-esi eme mgbe ọbụla The last time I'm going to be here was 2017. It is not the conferment of this 2017, as far as Umoko is concerned, is not an annual event. But Iriji ceremony is an annual event. So with time, Ndewo sir. Na nkenke kọwatụ anyị otu obi dị n'ụbọchị taa. Ee, ndị Igbo sị na ọdụ ka a na-eji amata ihe dị nkịta mma. Ị gaa na compound hụ nkịta lee ya anya n'ọdụ ya egbe ọdụ n'enyere gị ị ma na ọ nabatara gị ma ya rụrụ ọdụ azụ ị ma na otu ego ọdụ i lee m anya ị ga-ahụ na obi ọhụrụ A gaghị ekwuzi nke fọrọ afọ. Ndewo. Ama m na obi dị gị mma. Ka gị kwuru. Obi dị gị very beautiful. Ndewo sir. God bless you. Ndewo. Ndewo mma.